pensioni ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala Kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za pension. Mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale. Chachiwiri, makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka m'dziko kapena kuti immigration. Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena Immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.

aa kalatati imechoka kumudzi kumalawi mobwande mukuli chani tsopano chawangu chikhulupiriro chonse tinacho kuti muli bwino ife kuno abale anu tili bwinonso ndipo monga muja tichitira achimwene sitidzasiya kunena kuti takupukwani nawapuka uchimwene wanga ine komatu mukamadzaganiza zobwera kuno kwanu ee kudzakhala kusangalala osati sewero ndiye tidzavina ndiye tidzadumpha anga kamwana ka mbuzi kusangalala kuti achimwene adodolidwa abwera kuno kumudzi kwakhala kuchitika nkhani zambiri kwabasi mukadzapeza danga lobwera kuno eh, ngati mungadzagone ayitu ndi kudzakhala kucheza kuchezera usiku wonse kuwuzani nkhani zina zoliritsa zina zokondweretsa zina zokhudza abale ochuluka amene anakadzala nkhadze kumasano zina zokhudza unyinji wa ana ochuluka umene wabadwanso mbuyo mwanu zina zokhudza anthu ochuluka amene ali m'ndende za mdziko muno milandu yawo siyinachedwe kungopalamula nthawi yomweyo pa khoti isi sabata yomweyo basi wakundende ukaseweza jere zina zokhudza ena amene adapalamula pano ndi amfulu amwene milandu yawo zilumika mpakana khumi anthu akungozengereza opanda kukambapo kanthu kwathu kuno monga muja tichitira muja achimwene kuchitika nkhani zambiri ndipo tikumachita kusowa poti ndiye tiyambira pati pamenepa koyambirira kwa kalatayi ndimakamba kuti anthu ena ake ndi amwayi amwene milandu yawo ku bwalo za milandu mpakana pano anthu sanayikambirane koma Tsigumbushatu ee anamupeza akufukula chinangwa m'munda mwa bambo chisoni ndiyetu basi kunali wowowowowowo kupita pa bwalo za milandu mlandu wake unayamba kumvedwa mammawa mmene limapendeka dzuwa anali atamugamula kale kuti akakhale mndende zilumika zisanu ndi ziwiri 7 koma ena amwene ayitu akungoyenda kunjaku milandu yawo palibenso amene akufunsa zikuoneka kuti kundende ndi kwa ifeyo amphemvu mdyera kunthiko amwene akhakhakha ofundira chikopa cha buluzi kutsamira mwala nkhani zathu angakhale zozizira sizimachedwa pang'onong'ono timakhala kuti atipeza olakwa basi aponyeni kundende obwande asamaone moyo ngati wophweka koma kwa anzathu ena ayitu nkhani zawo anthu amangoyimba nyimbo mpakana dzaka nkumatha anthunso nkungofika poyiwala chilungamo pa dziko kulibe amwene nkhani zina zimayamba ngati zenizeni iyayi agwidwa awamanga kenaka iyayi atuluka pa belo akuyendera mulandu umangodziwiratu kuti basitu palibepo nkhani pamenepo nkhani yathera pomwepo pena pake ndimaganiza kuti koma kodi ifeyo ndiye kuti zinthu zathu machitidwe ake timachita bwanji kwenikweni awa akumangidwa panowa heyi atenga ndalama zathu za misonkho heyi tikuwafufuza ah, ngati zimakhala zenizeni akangotuluka pa belo basi watha umenewo amakhala akudziwana amwene anthuwa tangokhalani ngati mwamumanga kenaka mumutulutse pa belo anthuwa mwanjo wobwantasa asiye kuyankhulitsa basitu Zathera pomwepo, makono ndinasiya kumachita chinkondwa ndikamva kuti auja awanjata nkhani zakuba ndalama za misonkho yathu sizitha, zimangothera washauti. Zikuoneka kuti akuluakulu athu amangoyamba nkhani koma osazimaliza. Zikuoneka kuti kuyamba ndewu sikumavuta ayi koma kuimaliza ndiye ee akumakanika. pano pamene anthu akumangidwa osati masewera ifeyo anthu akuno kumudzi kuchikumbeni tikumadziwa kuti a iyi mathero ake iyi akhala omwe aja achinyenga aphunzitsi basi zikuoneka kuti ziganizo zina zake zikumachitika chifukwa anthu alusa kwambiri koma tikachita chiganizocho kuchimaliza kwake kukumavuta achimwene pamenepa ndi pamene tikumavutira nkhani pano tikuputa nkhani zambirimbiri koma mathero ake sitikudziwa kuti akhala bwanji ndimakamba chimwene kuti masiku ndiye akupita anthu amene amayenera kuti adzipereka chiyembekezo anthu amene tikakhala bweza tikumati mu chaka cha 2025 tidzakhala ndi anthu angapo osankha zikuoneka kuti mpakana pano akadalimbanabe mtambomtambo drama group zikuoneka kuti eh zisudzo zawo sizikutha amwene tsiku ndi tsiku kukumatuluka nkhani zikuoneka kuti anthu akulephera kumvana chimodzi kaya sitikudziwa kuti kumathero a zonse ndiye zikhala bwanji nakuuzani kale achimwene maganizo anga monga bwande bwantasa ku mtambomtambo akhala akumanena kuti iyayi tiyime kaye msonkhano waukulu sitingapange pano iyayi tidzapangabe mtsogolo muno chauta akalola ndikumaonabe kuti a apatu chilungamo palibe mukuona kwathu obwandefe timaona ngati mpingo wa mtambomtambo ukuyenera kukonzedwanso pakadali pano kuti mwina mwake kutsogoloku anthu kukhalanso ndi chikhumbokhumbo choganizako ifeyo obwantasa timaona ngati kumbwiita pa masankho kumayenera kupereka danga kwa mtambomtambo drama group kuti akonzenso zinthu poyika anthu ena atsopano m'mipando amene akhoza kubwera ndi nzeru zina zatsopano zopititsira chinthu patsogolo ndimaona ngati inali nthawi yabwino kuti ngati ena ake angavulale mu nthawi imeneyi nthawi ilipo yokwanira pomadzafika m'masankho ena akhala atachira mukamapanga msonkhano waukulu wokasankha anthu pamakhala zambiri ena amavulala ndimaona ngati kuchitiratu ndi bwino ziwapatsa anthu nthawi yoti mabala apole mantha anga kumakhala oti mwina kuchititsa msonkhano waukulu wokasankha anthu mochedwa drama gulupu yathuyi idzapita ku masankho yogawikana timaona ngati ngati pangakhale kugawanikana anthu agawanikane pakadali pano otsala athamange kusiyana ndi kudzazindikira madzi ali m'khosi kunena moona mtima amwene pali gulu lochuluka limene ku drama group yathuyi ili pa mipando koma mtima wawo unachoka kalekale amangochita mokakamizidwa ndi anthu amenewo amene pamasankho panalibepo chimene adachita anangokhala duu kuwasiya abulazi mmerikano china chilichonse okhaokha abulazi kuthamanga paliponse kumachita za kampeni anyamata amphamvu zawo ali duu komatu chonsecho ali ndi maudindo bwinobwino ku mpingo koma osachitapo kanthu ife timaona ngati nthawi imeneyi ndiye inali nthawi yabwino yowalola onse amene amyata koma ali ndi maudindo kuti apite ndipo ena ake abwerepo ndi kuwuthandiza mpingo ayi ndithu si zimene zikuchitika makosana omwe aja adawapanirira adadi akupereka uphungu wodabwitsa kwambiri kumawawuza adzadze kuti "Eh, musadandaule bwana zisankho tidzachite mtsogolomo panopa tiyeni tibakhala kaye awa akupanga phokosowa mwanjo wa anamwankho ndi akawalala amenewa akufuna kutibera mpingowu kuti apite nawo kwa mzawo wina wa ndevu zake za mduliro akaupinyoletse musawamvere bwana hmm. kupanda kusamala ndithu mpingo woti utha ngati makatani uwu nthawi ina yake ndithu ena ake adzakhala pansi ndikumanena kuti komatu obwande adanenapo kale zimenezi taonani nanga adzadzi bwezi akupuma amwene kuwasira ena ake apange mbali yawo kuvomereza kuti ife yathu tidachita ena apangekonso adzadzi anthu ankapanga zinthu mu nthawi yawo iwo osamadziwa kumaponda zinthu mu dzina lawo iwo osamadziwa mwa njira ina adzadzi sanali pa chiongolero anthu ena ake ndi amene anali pa chiongolero lero lino ndiye tikumayembekezera kuti adzadzi akhale pa chiongolero ku Mtambo Mtambo drama group ayi amwene sizingatheke anthu omwe ajanso amene amapanga zinthu mdzina la adzadzi kumapanga ziganizo mu dzina lawo omwe aja ndi amene pakadali pano akupanganso ndipo ndi amene pakadali pano ali pa chiongolero kumagwiritsa ntchito adzadzi kumapanga ziganizo ngati mpingo wa mnyumba mwawo nkumanamizira adzadzi nthawi inayake kampingo kadzasasuka ndiye azidzanena kuti komatu wachikulire inde tinkamuuza koma kusamva amwene lero lino ndife tatha tilibe kalikonse anthu atithawa kaya zawo izo obwande ife timangolankhulapotu wakumva amamva osamva amakhala chimodzimodzi aise barman ndibweretsere madzi ndili pakonapo ndikufuna ndimwere panado ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande mafuta ku Nyasalande sungamvetse
pene ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za pension mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale chachiwiri makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko kapena kuti immigration Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena Immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.